nke a bụ Nkpọ na Ụmụoji na Abatete bụ gịnị bụ nwanne ofu nne ofu nna onye bụ Amagunze Amagunze bụ onye a na-akpọ Nvu Nzege Nvu Nzege si n'obodo a na-akpọ Amagu-Ikwo na steeti Ebonyi. ndị ọgọ ọyị ọma na-ege m ntị kedu ka ị mere kedu ka eke si anya anwụ kedu kwanụ ka mbazu si egwu ji afa m bụ ọmalịcha ada igbo ya bụ na nke a bụ mbụ ị na-esere m biko echefukwala ka ị sọskraịbụ ka i nwee ike na-esonyere m wee na-akwalite ndụ na omenala igbo ihe anyị bịara ime n'ụbọchị nke taata bụ ihe dị ịtụnanya dị ịtụnanya dịkwa iche n'ihe ndị anyị na-emebu. Ọtụtụ mgbe ka ọ na-abụ steeti dị etu a na steeti dị etu a a na-akwarịta isi maọbụ steeti dị etu a a na-akọtọ steeti dị etu a. A sị na onye anọghị mgbe e niri ozu na-ebido n'ụkwụ egwu ya. N'ihi na anyị amaghị ya mere anyị ji ekwu ka ndị isi na-anụ ọkụ. Tupu e nwee steeti, e nweburu ndị bụ ndị Igbo. Ọ bụkwa gọọmenti etiti bịa gwara gị na ị bụ onye Abịa, Anambra, Ebonyi, Enugu nakwazi Imo. Mana ị mara na ọ bụghị gọọmenti etiti gwara gị na ị bụ onye Igbo. Ị bụrịị onye Igbo tupu e nwee steeti a dịgasị iche iche. eleghị anya e nwekwara ike oge ọzọ ha sịkwa na steeti ise anyị nwere n'ala Igbo kewepụtakwa steeti ọzọ mgbe e kewepụtara steeti anwa ụfọdụ ekwobekwa ekworo nwunye di ya mere m ji bịa n'ụbọchị nke taa ka m tụpere gị azụ maka na esi m olu wee bịa ngwa sonyere m ka m gwa gị na igbo niile bụ nwanne onye ahụ ị nwere ike ị na-akọ ọnụ nwere ike ọ bụrụ na gị na ya bụ otu nna ma ọ bụ otu nne ma ọ bụrụ na ị maara etu unu siri wee malite a bịa na steeti m abụ m onye Enugu na steeti m bụ Enugu e nwere obodo a na-akpọ Ọlọ etu a ka ndị bekee si kpọọ ya mana ọ bụrụ na i dee ya n'Igbo etu a ka ọ ga-abụ mana ọ bụghị ya bịara taa steeti a nwere obodo a na-akpọ Ọlọ a bịa na steeti anambra e nwere obodo a na-akpọ Nọvịja a bịa na steeti abịa e nwere ebe a na-akpọ ụmụakụ sonyekwara m ka i nwee ike na-afụ ihe m na-eme Ọlọ Ọlọ dị na steeti enugu Nọvịja dị na steeti anambra ebe ụmụakụ dị na steeti abịa mana o nwere ihe dị m jikọtara Obodo atọ a, nke a dị n'Enugu, nke a dị n'Anambra na nke a dịkwazị n'Abịa. Ọlọ, Nọvịja na Ụmụakụ bụ ofu nne, ofu nna. Ofu nna dị eji Ọlọ, Nọvịja na Ụmụakụ. Mana oge ndị steeti, ndị okike steeti bịara, n'ihi na ha bisara ebisa, n'ihi na nwanne na nwanne mee gịnị bisara ebisa oge ha kebeziri ha wee kere ụmụakụ gawa na steeti abịa kere nọvịja gawa na steeti anambra kerezie ọlọ gabazie na steeti enugu mana n'ihi abịago kewaa ya onye bụ onye ụmụakụ ma onye bụ onye nọvịja pụta echi ọ kọba onye ụmụakụ ọnụ sị ya na o si na steeti abịa ma chefuo na ọ bụ ofu nne ofu nna o nwere ihe m chọrọ ịkọwara gị tupu obodo amalite obodo anyị na-anụ maka ya bụ mmadụ oge ụwa asaba anya oge steeti abịa bụ ịmaga na oge anwa onye tolite ọ chọrọ onwe ya mee gịnị gaba mmadụ nwere ike kịta mmadụ a na-aza ya dịka akụ etu o tolitere ana ebe nna ya mụrụ ya nwere ike ịbụ ebe a ọ sị mba na ya onwe ya chọrọ ịga na mgbago ugwu a na ọ chọrọ ịga n'ugwu ebe a ka ọ chọrọ ịga o ruo ebe a ọ nụọ nwaanyị kpọrọ nwunye ya gbago n'ugwu a ha ebirikwe ọ bịazie ebe anwa ha na-azịzi gịnị ụmụakụ maọbụ akụ ị ghọtago ha na-azịzi ụmụakụ abịazie n'obodo etu a ndị anwa onye nke anwa amụrụ ụmụ gaba onye ka ha bụ ihe ha bụ bụ ụmụakụ etu a ka obodo si mete ị na-aghọta ebe m si abịa ya bụ na eleghị anya e nwere ike ọ bụrụ na obodo gị na obodo ọzọ nọ na steeti ọzọ bụrụ nwanne i wee mee ọnụ wee na-akọ ya ọnụ n'ihi na gọọmenti etiti bịara abịa kewara unu ka m nye gị ọmụmaatụ ọzọ abịa n'obodo dịka nkpọ ụmụoji na obodo a na-akpọ abatete nke a bụ nkpọ na ụmụoji na abatete bụ gịnị bụ nwanne ofu nne ofu nna Abatete tọrọ Ụmụoji, Ụmụoji tọọ Nkpọ. Ndị nke anụnwa nke ha katụrụ mma ha atọ bụ n'otu steeti steeti Anambra ma tikwa ha n'atọ n'otu ogo gịnị otu ogo lokal gọọmenti kedu ihe anyị ji azọ gidigidigidi ịbụ onye steeti a ịbụ onye steeti a o wee bụrụ amaghị ntọala na-ebutekwanụ ọtụtụ ihe ọ bụrụ na ị mara ntọala gị eleghị anya ọ bụrụ na onye ị na-agwa okwu bụrụ nwanne gị na jụọ ese kedu ka obodo m si malite kedu ebe obodo m malite kedu onye bụ obodo m nke a bụ ihe m na-agwa gị e nwere ọmụmaatụ ọzọ m chọrọ inye gị a bịa n'obodo dịka Amagunze Amagunze a dị na Nkanu Nkanu dị na Enugu steeti Dịka ndị ogo gọọmenti si kee ya, ha tinyere Amagunze na Nkanu. Nkanu dị na gịnị na steeti Enugu. Mana o nwere ihe dị ịtụnanya m chọrọ ịgwa gị gbasara obodo a bụ Amagunze. Onye bụ Amagunze? Amagunze bụ onye a na-akpọ Nevu Nzege. Nevu Nzege a si n'obodo a na-akpọ Amagu Ikwo na steeti Ebonyi. Mana ọ bụrụ na ị nyochaa dịka ntọala Amagunze a si bido, Amagunze bụ nwoke a na-akpọ Nevu Nzege si n'obodo a na-akpọ Amagu Ikwo. Ọ bụ onye nta wee bịaruo na obodo a na-akpọ na ọfịa nwa wee nụba nwaanyị mụba nwa. Ebe ahụ ka afa nụnwa Amagunze o wee were obodo o si Amagu wee tinye ya na nze ebe a ka azụ wee zazi Amagunze na onye Amagunze pụta ọ kpọọ onye Ikwo onye Abakaliki na onye Abakaliki e chefuo na na Nevu Nzege bụ onye Amagu Ikwo o wee bụrụ gịnị amaghị ntọala onye fụzie nwanne ya ọ sị ya if you move I shoot adịghị n'udo na enweghị ofu obi ka m nye gị ọmụmaatụ ọzọ n'ihi ka m bee ihe onyonyo a nkenke e nwegasị ọtụtụ obodo bụcha nwanne n'ala Igbo dịka ọmụmaatụ Achị Mmakụ bụ nwanne Achị Mmakụ bụ nwanne nọ na steeti Enugu mana ha nọzi n'ogo lokal gọọmenti dị iche iche a bịa na obodo Achị Achị dị na Oji River lokal gọọmenti a bịazie na Mmakụ Mmakụ dị n'Ọgwụ Local Gọọmenti. Obodo ọzọ bụkwa nwanne bụ Nsude na Eke. Nsude dị na Udi Local Gọọmenti, Eke dị na Udi Local Gọọmenti, ha abụọ dị na steeti Enugwu. Obodo ọzọ bụkwa nwanne obodo a na-akpọ Afa, Egede na Nike. A bịa na kịta nụwa Nike e tinyere Nike na ọ dị ka Enugwu South ka Nike nọ Afa nọ na Udi Local Gọọmenti, Egede nọkwa na Udi Local Gọọmenti na ha atọ bụ nwanne. E nwere ọzọ bụ Mbala na Amuda. Mbala na Amuda nke anwa naabọ dị na steeti Abia ma eleghị anya ha dị na Ogu Local Gọọmenti dịkwa iche iche. Kedu obodo ọzọ? Ka m chee ya. Echetọrọzi m. Nwezi nke dị m n'isi kịta ka m ghara ikwugide wee kwufie ma onye gị nke na-abụrụ ya nachie azụ gaa jụọ ese jụọ okenye nọ na be unu kedu onye bụ obodo m mara onye bụ obodo gị ka eji ụbọchị ọzọ mgbe ị ga-abịa wee na-akatọ onye obodo ọzọ ị mara na o nwe ihe dị iche kapịta bi n'ọkpa efi ị mara na igbo niile bụ ofu mana ọ na-atọ m ụtọ ma ọ bụrụ na anyị wepụ steeti mara na Igbo bụ ofu ka ndị mmadụ mara na na e wepụ steeti na nwanne ka dị na e wepụ tupu ndị ọcha abịa na enwere ihe bụ nwanne ma nwee ihe bụ obodo ngwa ka emesịa daalụ maka isonyere m n'ihe onyonyo anụ a ana m atụ anya na ị ga-esokwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ ka emesịanụ